Oi puru mi ndi seu scidau giai bistiu in su barzolu de ibernazioni, depit essiri torrada Eva, a mei custa cosa chi arribbat una femina chi gasi no connosciu oberit su baullu, m'agattat totu spullincu senza mancu murandas e canotiera, mi bistit comenti chi deu fessi unu pipiu de tres meses, a mei custa cosa non mi nci calat, nci bolit unu pagheddu 'e respetu, ajo, seu su guvernadori a sa fini 'e is contus e papa puru seu, unu mi podit arrespundi chi issa puru est guvernadora e papissa cun poderis e deretus ugualis a is chi tengu deu, eia, ma deu non m'em'a permitti mai de andai a dda forrogai candu dormit in su lettu suu, sentza contai chi issa etotu m'iat a podi infrissiri a schironi e tanti giai m'asera Certu, certu chi ndi funt sutzèdidas de cosas, eh, in tres mesis e mesu, gei mi ndi parint duas giòbias de candu est cumentzau totu. Pentzamu de essi solu in su pianeta a pustis de sa fini 'e su mundu e femu poburu, mortu de famini, de siri, e immoi seu gasi arricu, beni bistiu e nc'est una femina, Eva o Daniela chi siat, chi pentzat a mei. Mancai siat ficchetta. Mancai ddu fait poita. Ah e mancai bai e circa mancai una dì deu issa, o sentza pentzai cussu chi no est po s'amori 'e Deus, ma mancai una dì deu issa impari.
Tui ses pentzendi a s'amori, barone Rossi, ma ti depis arregordai chi ses un'omini de guvernu. Ah Bonària, beni agatada. E chistionaus de guvernu intzandus, ita est sutzèdiu custa cira chi femu dormiu? Eh!
Una meca 'e cosas, deu seu andada in giru a fai su deus. Ah! Brava!
E gei m'ant postu a menti, ma mi parit de ddus culliunai, mischinus. E poita? Poita ca custus funt cunvintus de intendi sa boxi de deus e funt puru prexaus chi est una boxi de femina Chi est una bella novidadi, si si pensat a is religionis antigas, perou. Perou? Perou est una fàula. Ebe!
E de candu est cumentzau chi is boxis eletrònicas de su computer depant arrespundi a sa cuscièntzia? E ita ti nd'importat a tui? Deu depu guvernai, fàula o non fàula, si una cosa serbit po guvernai e funtzionat, est bona. Hm, de chi no est mala. No fiast aici candu t'apo connotu, barone Rossi. Fiast prus notzenti, ti cuntentast de circai sa beridadi, sentza imbrolliai a nisciunus. Poita nisciunus nci fiat. Eh, ma ita mi ndi fatzu de sa beridadi? Donat a papai sa beridadi? Tui no ses Deus. Ma poita, totu is chi funt stètius deus ainnantis de tui fiant deus diarerus. Mancu cussa fiat sa beridadi, ma funtzionàt. Fiat fàula, ma fàula bona, fàula chi pirmitiat de guvernai e su mundu est andau a innantis aici etotu. Ita est unu. Ca a tui totu facili ti parit. No est chi si una cosa funtzionat in conca tua est una cosa chi andat beni sempri. E chini dd'at nau, sa genti, bella mia? Sa genti, sa genti, ma tui ddus connoscis. Ddu scisi chini funt? Pensàst de essi s'ùrtimu òmini de sa terra, s'ùnicu chi si ndi fiat sarbau poita ca fiast ibernau e invècias ses isceti su primu chi si nd'est scidau. E beh, cussu giai est beru, su corpu de aundi seu castiendi de sa ventana, Bonaria, funt sighendi a arribbai, e bai circa de aundi funt arribendi, a dexi a dexi, a centu a centu, e cantu funt, cantus!

E Bonaria m'at fatu intendi custas boxis e m'at nau chi fiant Enrico Berlinguer, Martin Luther King, poi nci fiat unu a itzerrius a mustatzeddus chi ddi narant Hitler, non sciu ita boxi siat girendi, ma est arribendi genti de dogna parti 'e su mundu si depint crei chi innoi ci siat una spezia 'e paradisu e chi custu paradisu ci siat unu deus femmina chi narat cosas bistas faendi bessiri ologramas, dus papas urreis bistius alternossi a custumu tradizionali de Bono, medas, funt medas e benint innoi circhendi sa felicidadi emu a essi dèpiu cuntentu eppuru eppuru tengu una cosa innoi a sa bucca de su stomagu, una punta Basta nci bessu de domu. Oia su stogumu. M'amancat cosa. Ddu sciu deu ita m'amancat. M'amancat cumenti istemu a cumentzu. Candu femu disisperau, candu femu solu, candu no sciemu nudda e femu mortu de famini, de sidi e de timoria. M'amancat, poita intzandus nci fiat totu de fai e mi pariat de essi in d'una spetzia de cosa chi deu femu unu deus antigu chi depiat torrai a fai nasci su mundu. E custa depit essi sa sorti de sa razza umana, in dogna momentu si prangit su chi no teneus prus e si disìgiat a speddiu mannu totu cussu chi no eus a arrennesci a otenni in su tempus benidori. E chistionendi de disìgius po su tempus benidori, ita si nd'est fatu de Eva? boh depit essi in giru fadendi sa guvernadora a is papissas, daghi dda circu, dda circu eh, dda circu, cun totu is cosas chi tengu de fai cumentzendi de su guvernu acabendidda cun is cosas de religioni, ita fatzu, dda circu eh. Gei ses bessendi unu bellu tzicheddu 'e brodu, barone Rossi, po su prexeri cosa tua, ghetas curpa a mei chi no nc'intru nudda. E teni passienzia, Bonaria, unu Deus serbit a custu puru, candu is ominis no scinti prus ita manu si 'onai, Ghetat curpa a Deus e s'alligerat sa cuscientzia. Unu bellu traballu m'as postu a fai. Castia totu custa genti, ddus bisi, parent cuntentus. Epuru. Epuru. Epuru est cumenti chi ammanchiri su mellus. Narami, ita est chi at postu impari totu custa genti? Sa spera. Eh, apu cumprendiu.
Ma chi unu sperat e no arrennesciri? No, Bona, serbiri calincuna cosa. Chi ddus fatzat intendi fradis e sorris, calincuna cosa chi ddis movat su sentidu, una cosa chi ddus lessiri cansaus e cuntentus e chi deu a pustis potza pigai custa cuntentesa de totus po dda imperai cun sa politica. A tui t'at fatu mali su essi biu a Machiavelli in is cidas passadas? Citiri, e lassami arrexonai, una cosa chi ddus pongat impari, chi ddus infoghiri, chi ddus lessiri fai. Su sport, is guvernus de is seculus andaus ant sempre carcolau meda su sport. Ma ddu scis chi tenis arrexoni, però deu de sport no ndi sciu nudda. Fammi bessiri calincunu ologramma, teni passienzia. Ascurta a issu. Ddi narant Daniele Cuccu, est stetiu unu grandu atleta, tiradori de marteddu e de discu e a pustis dotori de ossus. E duncas deu seu innoi abetendi chi chistioniri custu grandu atleta de is seculus andaus, chi est stetiu puru un'artista, chi est stetiu puru unu dotori de ossus, E deu ma bollu sciri sigumenti deu mi serbit po cumandai ma no bollu chi ddu scipat nisciunus custa cosa, ita ddis nau a sa genti, poita depit essi importanti custu sport, ita ddi contu a sa genti, ita ddi nau, faei sport po.
Depis fai sport poita s'isport est fundamentali, semus fatos po nos movere e nois ite faimus, inventamus cosas po no nos movere, quindi Pigamus s'ascensore e pigamus sa machina, pigamus dogna cosa po no po abarrare firmos. Però custu no andat bene, poitte finzas a barant'annos faet po andare a sartu andaian a pè, traballaian e torraian a pè a domo. E tando est una cosa noa custa e po fai isport como depimus andare in sas palestras, este fondamentale, nos movit, fait movere sos pizoccheddhos. poite funi sempre, sempre prus firmos, non fani nudda, non si movene. E poi comente si movet su pitzocheddu est puru prus fatzili imparare ateras cosas, cun su movimentu est collegau puru finzas a imparare ateras cosas chi non paret chi non ch'intret nudda cun su movimentu, ma est istatu provau e provau e poi zeu puru depo traballare quindi sa zente depet andare a fai isporte si depet movere e poi est una cosa bellissima. Deu em'a bolli sciri un'atera cosa em'a bolli sciri chi custu sport però sa genti dda ponit impari poita deu apu biu ologrammas chi m'at fatu biri Bonaria, aundi nci fiat genti gioghendi a sola in custa cosa, tirant una bocixedda, nci fiat una retza a mesu e fiant a solus, deu mi serbit unu sport chi pongat a sa genti impari e em'a bolli sciri chi puru cussus aundi funt a solus funt postus impari, poita ddos bollu pigai totus impari chi mi serbint totus impari a mei Prima fut fatzile si movere, candu fui pitzocheddu eo, basta, fuamus in battoro, duos contro duos, zogande a pallone subitu, in s'istrada, in dogni curtiza, a sartu, candu ddoi fut carchi sartu pagu pagu in pranu, zogaiamus subitu a pallone, fut su sport de totus. Fortzis sas feminas non teniant meda ocasionis, como ndi fani prus de isporti issas però prima fut prus fatzile, como est semus arribbaus a su puntu ca si podet zogare finzas a solos, contra nemos, solos cun su computer. Sigumenti deu depu guvernai innoi, Bonaria faiddu chistionai de una cosa, deo emu a bolli sciri chi deo comente guvernu depu ponni in campu dinai cosas po fai impiantus, po fai Chi abbastat cussu chi nc'est o tocat a ndi fai de prus, chi tocat a investiri dinai po fai campus, po fai ita ndi sciu atretzadura. Est est unu paradossu cuasi, ca prima no ddu aiant atretzaduras e si moviant de prus, como m'ammento in bidda non ddu fut su campu po zogare a pallone e zogaiamus in sartu An fatu su campu e est finia sa zente, como ddu est su campu po zogare ma non ddu est sa zente po zogare. Tando fortzis est una cosa de afrontare in s'iscola cun sos pitzinnos o fortzis fintzas in s'asilu, sos minoreddos puru, ca cun sos progettos, tocat a coinvolgere carchi isportivu. Ite prima, sos chi insegnaian educatzione fisica fuant pitzoccos, bint'annos, binti chimb'annos, como intrant de ruolo a chimbanta chimb'annos, no nde tenent Fortzis non gana, ma fortzis su carisma po po fai zogare sos pitzocheddos a cussa etade, cheret fortzis carchi cosa de diversu. Un'atera cosa Bonaria, deu em'a bolli tenni, comente a nai, assugetaus, sudditi, em'a bolli tenni genti asuta de mei, scira de conca, E m'at bolli sciri chi custu su sport, poita custu est stetiu sportivu puru custu dottor Daniele Cuccu, est stetiu unu grandu sportivu e deu, e m'at bolli sciri chi su sport agiudat a su ciorbeddhu puru, no sceti is ossus, is musculus, e m'at bolli sciri chi fait a su caratteri, poita sinunca deu bandu in ateras diretzioni puru eh. S'isport est stau provau propriu ant fatu de sos istudios cun s'iscola de educatzioni fisica in sos annos sessanta, teniant duas classes, in una classe faint prus isport, in s'atra classe faint su matessi isport de sos atros, sos pitzocheddos chi ant fatu prus isport ant imparadu de prus, ant imparadu fintzas de prus, e funt cosas provadas, però parit ca nos ddu semus ismentigende custas cosas, e tando como podes atzapare unu pitzocheddu de bindighi annos chi no ischit mancu caminare, est tragica custa cosa. Ma duncas chi su sport serbiat diaici meda, po no fai is proprius sbaglius chi si fiant in su passau, poita su Stadu no ci poniat su dinai chi ci depiat ponni, poita is iscolas no faint is oras chi depiant fai, e ita ddis benit in buciaca a is ominis de is seculus passaus a no ponni, comenti a nai, traballu in cussa diretzioni. Forsis est unu problema non solu de s'isport, ma est unu problema generale. Ca s'iscola est unu pagu arrimada, mi paret, dae sos politicos, ma fintzas dae sas familias, non non tenet s'importantzia chi teniat prima. Su professore, su matessi professore como est quasi a s'istregua de unu pitzocheddu, prima andaian sos parentes po bider comente andat su pitzocheddu, como andan po po atrippare su professore, si no andat bene su fizu atrippan su professore, non atrippan su fizu, est unu pagu invertidu e custu in totu s'iscola, non solu in s'isport, in s'isport su matessi. Cando zogaiamus prima ddoe fun bintiduos pitzocheddos chi zogaiana e forsis unu babbu, duos babbos po acumpanzare sos pitzocheddos cun sa macchina. Como ddoe fun bintiduos pitzocheddos e barantabattor babbos mammas chi fana sos allenadores, cherent faer formatzione, poite fizu meu non zogat, poite zogat de prus cuss'attru. Est diffitzile finzas cussu, ma est unu problema generale, non solu de s'isport. Deo ndi emu a bolli sciri de prus de is acapius intra de isport e politica. Agiuda-mì Bonaria.
Càstia, seus in foras de su Mediterràneu. Si iscònchias a intro nc'est Jesse Owens, s'atleta nieddu chi at pigau cuatru medàllias de oru a s'Olimpiade de Berlino in su trintases, chi gasi at fatu ciopai su feli a Hitler. Ma poita, fiat ratzista custu Hitler? Ratzista, Hitler, E gi s'arrangiada intre e moi chi Jesse Owens e fueddendi. Una cosa de su sport geu depo cumprendi. Sa medaglia prus manna chi ndi potzas aciapai. Bonaria fai bessiri custu ologramma est arribbara cun custa spezia de cartellu mannu nc'est scritu var ma firmau e nd'at fatu bessiri unu giogadori 'e palloni chi ddi nant Alessandro Cadau e giogat in su Muravera. Deu non ddu sciu bene ita bollat nai custa cosa poita innoi no nc'est prus nudda, però emu a bolli sciri de custu bravu picioccu, de custu atleta, comenti depu fai immoi chi deu depu ponni impei innoi una grandu scuadra de calciu po tenni tifosus, ita ddis depu nai a is piciocheddus, ita nc'est in s'esperienzia sua de giogadori de palloni chi potzat praxi a is piciocheddus po ddus industriai a fai sport. Tando Pro s'esperièntzia chi tenzo deo in custu mundu de de su de su càlcio, no est chi a sos pitzinnos tocat de lis nàrrere non nd'isco ite, fintzas ca penso chi unu de sos zogos chi chi preferin sos pitzinneddos fintzas de minore est est sa botza, quindi est est zai unu vantàgiu po issos ca est unu zogu chi l'agradat fintzas dae minores. Potzo cussizare a sos pitzinneddos de agher su calcio ca est un'isport chi comunque azudat a s'integratzione a s'azudare tra issos Est un'esperièntzia fintzas de vida ca afrontas sos problemas de sa vida fintzas in custu mundu. Bi sun totu sos problemas chi poi si rifletin in sa vida reale, quindi t'azudan a afrontare totu sos problemas t'azudan a crèschere e quindi lu cossizo fintzas po cussu ca divertindedi comunque cresches e tenes esperientzias de vida. Però però Bonaria calincuna borta mi at fatu biri diaici de travessu calincunu calincunu filmau calincunu ologramma de is annus e de is seculus passaus andi si biiant partidas de palloni Andi sa genti si bocit a corpus, si cravant a gorteddu, si pigant a boxis, si circant is parentis ma no sceti is grandus partidas, puru cussas de is piciocheddus piticheddus, babbus e mamas a corpus de peracu, a itzerrius, a ispintas, a spudus, e intzandus comente chi si fait a sceberai sceti sa parti bona de custu grandu sport e ponni a una parti sa violentzia e totu is cosas malas chi evidentemente nci funt stètias.
Custas sunt sas cosas de evitare, sunt sas cosas peus chi dae inuve non si depet abbisare. S'isport cheret, e su càlciu, cheret abbisadu comente un'isport de divertimentu, cherent lassadas a foras totu custas cosas chi poi, torro a nàrrere, sunt problemas de sa vida, e quindi cussos puru sun problemas chi cheren affrontados, oviamente su calcio cheret affrontadu comente unu sport chi aghet bene pro sa salude, chi aghet bene pro s'integratzione, chi aghet bene pro si connoschere fintzas tra pitzinnos, sos atteros problemas chi purtroppo bi sun cheren lassados a banda, e bi sun, su problema b'est, ca poi bi sun magari genitores chi intran in meritu a a cosas chi non depen, genitores chi pessan solamente a su pitzinnu chi aghet bene, imbetzes sa mentalidade chi devet tenner unu unu babbu, una mama chi andat a bier su 'izu non devet esser chi su 'izu devet esser prus prus bravu de de s'àteru, ma devet èssere chi si divertat cantu e prus de sos àteros pitzinnos, chentza istare brigande, ca aghet male custu, aghet male fintzas a sos pitzinnos a bìere a bìere su babbu e sa mama brigande pro pro unu zogu e ch'est fatu solamente a cuss'edade e pro si divertire.
Totu in d-una Bonaria ndi bogat a pillu custa fotografia tipu figurina de calciadores e nc'est sa fotografia de custu Martino Letta giogadore de su Bosa, capitanu de su Bosa. Est propriu mannu mannu, custu custu est unu chi ti zacat una collada e nci ghetat a terra. E poi custu ddu depit essi fatu capitanu poita est mannu e grussu e deu emu a bolli sciri de cust'omini ita bolit nai essi capitanu Tocat sceti a cumandai, tocat sceti a donai ordinis, tocat a ponni impari sa scuadra, a essi prontus candu unu mancai est tristu, a dd'agiudai, tocat a essi unu pagheddu psicologu, a certai cun is ateras scuadras, ita est su capitanu de una scuadra de palloni. Su capitanu de una scuadra de palloni est responsabilidadi, est unu onori essi su capitanu, poi est Sabilidade est de esèmpiu po sos pius giovanotos, naremus, dae, po sos piciocos. E mancai e m'ia a bolli sciri ita nd'est sutzediu in sa in sa carrera sua de capitanu ai cust'omini e candu s'est acatau faendi su capitanu issu chi fai su capitanu fit una cosa de importu Deo apo semper, dae cando fia pitzinnu apo giogadu semper cun su Bosa, naramos. Apo tentu sa fortuna de tribagliare in Bosa, quindi de abarrare in Bosa, de no andare in atteru logu. E giogende semper in in sa matessi scuadra, cun sos annos so diventadu unu giogadore de esperienza e diventadu capitanu. Giogende cun zente pius manna e de esperienza, prima o poi, essendo pius piciocu, Chircas de aprèndere sas cosas pius pius importantes, naremos, dae sos mannos, fina a cando so diventadu deo unu mannu, apuntu, de de s'iscuadra e e so diventadu un'òmine de de responsabilidade, ecco.
Un'atra cosa chi emo bolliu sciri de cust'atleta est sicomente deo non mi so fatu un'idea pretzisa de cussu chi est sutzediu in is seculus passaus, deu biu ominis e piciocus chi giogant a palloni dogna dominigu, mancai sceti po ispàssiu o mancai in torneus, poi crescendi crescendi crescendi sempri prus importanti fintzas a arribbai a, coment'e nai, is mannus, is superstar de de su palloni cussus arricus, cussus chi ndi chistionant totus, deu m'ia a bolli sciri ita diferentzia nc'est intra de unu chi giogat in d'una scuadra prus piticca e unu chi giogat in is grandus stadius cun totu is televisionis de su mundu puntadas, ita grandu diferentzia nc'est Ogni livellu tenet sa diferentza sua, però da chi ses intre su campu si faghet sa matessi cosa, chi est giogare a pallone, e dare dare su massimu, chi siet in terza categoria o chi siet in Serie A. Poi logicamente a livello professionistico e a livellos pius mannus bi sun atera ateras cosas chi bi giran de de economia, de dinari, de fama, de de totu, de visibilidade, ecco. però daghi unu est intre campu no no abbaiat totu custas cosas, est gioghende a pallone quindi est sempre sa matessi cosa a totu a totu sos livellos, cun sa logicamente cun cun totu sas differenzas chi chi bi pon esser de de de calidade e de e de categorias appuntu. S'urtima cosa chi m'ia a bolli sciri est sicomenti deu depu guvernai unu mundu chi no connosciu ancora. M'iat a praxi a ponni impari is mascus e is feminas. Cumenti funt is feminas gioghendi a palloni? Ita sperientzia tenit issu? Sas feminas gioghende a pallone? Sas feminas nd'apo 'idu pagu gioghende a pallone sintzeramente. Caliguna b'est bistadu in iscuadra in Bosa puru feminile però medas a non fagher e non sas diferenzas sun sempre sa sa calidade chi podet chi podet ponner unu rispettu a un'iscuadra maschile però est sempre sa filosofia narimus comente unu s'approcciu chi dat a sa partida tue las bies gioghende chi bi creten in su chi sun faghende ed est una cosa chi est andende a dananti e menzorende. B'at una picioca puru chi giogat in su setore giovanile cun sos mascios ca no tenent sa possibilidade in in custas realtades comunque de custas biddas de tenner sos numeros pro fagher un'iscuadra e sas feminas chi li piaghet giogare a pallone andana e giogana cun sos mascios puru e ti naro chi si difenden bene puru.

Che non hanno amato mai Chissà quanti ne hai veduti Chissà quanti ne vedrai Su tempus est traitori Deu immoi depu torrai in su bartzolu a mi nci crocai. Però, però, mi parit de essi cumprendiu chi custa cosa de su sport donat allirghia a sa genti, ddus ponit impari, si ponint totu impari in custa spètzia de grandu bagnieras de cimentu chi ddi nant stadiu, si ponent ingunis e obedessint a sa fini a chini cuncordat custas grandus manifestatzionis sportivas. E deu mi biu giai, mi biu giai comenti is grandus olimpiadis de Grecia, de Europa, totu sa genti batendi is manus a mei, a mei chi seu postu in su logu prus artu e chi seu s'imperadori de totus e nau podint cumentzai is olimpiadis.
Mancai. Eis ascurtau is duas giobias programma de su lunis.
Gràssias Bonaria, eis ascurtau is duas giobias programma de su lunis. Cun is ologrammas de Daniele Cuccu e de Ti nd'arregordas?
de Martino Ledda e Alessandro Cadau.
Is boxis fiant de Elio Turno Arthemalle e de Serena Schiffini. Is boxis fiant de Elio Turno Arthemalle e de Serena Schiffini.
Su tènicu fiat signor. E a signor Andrea Martuscello. E sa regista Serena Schiffini. E sa regista Serena Schiffini. Nau, Bonaria, Ti ddu immàginas deu a solu in su stàdiu cun sa pampa olìmpica? Dona atentzioni a no t'abbruxai is didus, Barone Rossi.
E arregordaisindi, s'importanti no est a binci.